an balimaw aw minnu sɔgɔlen don an na nin waati na bisimila kunnafoni bulon kɔnɔ mali ye sanu baara jamana ye o kama a baara sugu fila bɛɛ bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnɛna sociétébaw n'a bɛ fɔ o ma ko eh, société minière o miniyɛriw olu bɛ an ka jamana kɔnɔ ka fara o kan bololata fana bɛ yen n'a bɛ fɔ min ma ko orpaillage traditionnel olu semiya nka an bɛ don min na ko bi a bɛ ko gɛlɛya misɛnnin dɔɔnin bɛ mɔgɔ kan minnu ka baara ye ka sanu ta ka taa ni a ye ka tɔnɔ wɛrɛ ɲini a la min ni an ka jamana tɛ kelen ye gɛlɛya dɔ b'u kan bi kɛnɛ kɔnɔna na an bɛna olu bɛna jaabi jɔnjɔn di u ka ko kunkan a o kama an ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ye eh, dawuda dunbiya ye ale bɛ jogo ni maaya la dawuda i bisimila ɔ an lamɛnjɛkulu n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen an b'aw bɛɛ fo nin wagati in na bari an b'aw foli bonyaba kan ka da aw yɛrɛ fɔlɔ kan a aw sababu la maliyɛn ba caman c'est-à-dire an ka fasoden ba caman bɛna dɔn fɛn min yɛrɛ ye an ka jamana ye fɛn min b'an sɔrɔ fɛn min b'an bolo min bɛ se ka bɔsi an na ou bien an bɛ se ka min kɛ aw ka sababu don jamanadenw bɛna don kɔnɔna la ala fɛ sanu tɛ se ka bɔsi an na o b'an ka dugukolo jukɔrɔ ah, karamɔgɔ dunbiya union des comptoirs et raffineries d'or du Mali karamɔgɔ i bisimila an kɛnɛ kan ah, alhamdulillah ka fara o kan adi sidibe ale fana bɛ ucrom na adi i bisimila an kɛnɛ kan
ayiwa an bɛ don an ka babu kɔnɔna na ɛɛ eh, nin baro hukumu kɔnɔ an kun ye wele bila chambre des mines fana ma ni o ye ni o ɲɛmaa ye abulayi pona ye ale kun kan ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna na nka an ma se ka a sɔrɔ ka na an ka kɛnɛ kɔnɔna na ka d'a kan jaabi jɔnjɔn ma sɔrɔ o de kama ale ma se ka se an ka kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ taa karamɔgɔ dunbiya fan fɛ karamɔgɔ sanubɔ a bɛ cogo di mali kɔnɔ
alihamudulila n bɛ an lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo fɔlɔ yanni n ka don kuma kɔnɔna la sanubɔ bi mali kɔnɔ anw ye comptoir de ye eh, ka sanu san ka bɔ n'a ye kɔfɛ collecteurw bɛ yen olu de bɛ sanu san k'a di anw ma mais an y'a ye gɛlɛyaba de b'a kɔnɔ n ko an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka a organiser pour que an bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la cogo min na

farankan min bɛ ne bolo ka a da kan ee sanubɔ ka kɔrɔ n'anw si ye o fo ka na se nin wagati ma an y'a mɛn tariku la mais mali ka sanu maliyɛnw ta tɛ an b'a fɛ an ta ka k'an ka sanu adi ka farankan na fɔlɔ sanu b'anw ka dugukolo jukɔrɔ a bɛ bɔ yen nka anw dun ta tɛ o ye kuma kɔrɔma ye dɛ ah, o kuma kɔrɔma de ye mhm. ka d'a kan ni ko kɛcogo tɛ ka ɲa sanuko kɛlen kɛrɛfɛ ko min ye jamana nin kɔnɔ o tɛ o kɛrɛfɛ fɛn tɛ ni sani baara na a ɲabɔra k'a ɲabɔ a ɲabɔ sira fɛ maliyɛn bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ a la mɔgɔ de bɛ se ka bɔ kɔfɛ ka na an fɛ an man kan ka bɔ yan ka taa mɔgɔ fɛ sanuko la ne ye ɲininka sanuko la an bɛ taa dawuda dunbiya fan fɛ dawuda mhm. eh, aw bɛ jogo ni maaya la aw ye fora caman kɛ seminɛriw caman kɛra wa wulikajɔw yɛrɛ fana kɛra ka taa damanaw la ani eh, minnu yɛrɛ bɛ a magobatigiw mhm. n'a bɛ fɔ ko production industrielle olu aw wulila ka taa yen ee o taama hukumu kɔnɔna na ninnu kɔni ye gɛlɛya misɛnnin dɔw fɔ eh, secteur kɔnɔna na nka aw yɛrɛ ye a ko sɔrɔ cogo di anw y'a ko sɔrɔ cogo min na eh, mɔgɔ minnu ye sanu tigiw yɛrɛw ye an y'a sɔrɔ u bɛ k'olu de bolo bɔ sanu tigiya la adi ma fili a ka kuma kɔnɔ koyi bari olu de bɛ k'a bɔ mais u bɛ k'a bɔ bololabɔli min kɛ o bɛ yan depuis lawale kɔnɔna la o de y'an ka masakɛw kɛ diɲɛ masakɛbaw ye hali bi mɔgɔ si m'u sɔrɔ nafolotigiya la ka na bila fɔ anw ka nin tile in kɔnɔna la jamana in ɲɔgɔn nafolotigi tun tɛ yen ɔ mais mun y'a bɔ anw kɛ fantan ye bi bari u nana ni taabolo dɔw de ye minnu bɛ anw bɔ an ka sanu tigiya la anw bɔr'o de kalama k'a fɔ o tuma an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ minnu yɛrɛ ye dugudenw ye u yɛrɛ ka don sanu nɔ baara kɔnɔna la pour que u yɛrɛ ka se ka a ka se k'u yɛrɛ nafa e ko sonsan ta ye kɔmɔ kɔmɔ mana bɔ ko sonsan ka dogo o kɔmɔtigiya ye nkalon ye dɛ donc anw ye mun de ɲini mɔgɔ minnu bɛ bolola sanubɔ la u yɛrɛ bɛ se ka labɛn cogo min na sigida ni sigida u yɛrɛ ka don sanu minnu b'a bɔ u bɛ se k'u organiser cogo di k'a fara ɲɔgɔn kan o tuma mali ka bɔ a kalama nin san hakɛ de bɔra yan nin sanu hakɛ bɛ se ka feere nin da la o tuma sanu bi o de ye mali o de tun ye mali kɛ troisième eh, mondial ye mais tuma min na ni an nana ye fanga de nana ka na fangalamɔgɔw de nana ka n'u sen don a kɔnɔ ka na k'u b'o tigilamɔgɔw bayɛlɛma ka bɔ yen ko ka dilan k'a k'u ta ye o de nana ni an bɔli an kɛlen fantan ye ka na bɔ sanu tigiya la donc anw b'o de baara la ka jamanakɔnɔdenw nakalan u yɛrɛ ka hakɛ la fɔlɔ fɛn min bɛ ka bɔ aw de ta faso dugukolo don aw de t'a ka yɔrɔ ye aw de sagoya b'a ka yɔrɔ la aw de ka kan ka bagangɛn k'a kan ka damabɔ k'a kan aw bɛ damabɔ min kɛ a ye saraka juguw de bɔ ka tila tuguni ka eh, eh, kuranɛkalanw ni fɛnw de kɛ ka baaraba de kɛ pour que a bɛ se ka sanu sɔrɔ o sanu bɔlen kɔfɛ mɔgɔ dɔ ka na ko ale de ye mɛri ye walima ale de ye kɔmandan ye ko ka kɔntwari k'ale ta ye kɛlɛ kun de kun ye nin an k'o de tɛ kɛ kɔntwari yɛrɛ ye mun ye an tɛ kɔntwari ye min ye mhm.
ni damabɔlaw ye sanu bɔ dɔw de b'a san u bolo parce que e tɛ se k'i to damadingɛ kɔnɔ k'i bɛ taa sanu feere dɔw de b'a san u bolo olu fana sigilen bɛ yen n'olu y'a san olu fana bɛ taa di koyɔrɔ la n'a kora fɛn wɛrɛ minnu bɛ bɔ a la olu bɛɛ b'u dama ko wɛrɛw ye donc olu de bɛ tila ka sanu fana di minnu fana bɛ bɔ n'a ye ka taa kɔfɛ comptoir de ye sanu mana bɔ damadingɛ kɔnɔ a bɛna bila minnu ka bolo kɔnɔ n'olu bɛ kɛ a sanbaga fɔlɔ ninnu fɛ olu de bɛ wari di ninnu ma olu ka se ka baara boloda ayiwa an bɛ taa karamɔgɔ fan fɛ n'i kɔni ye damanda kofɔ i ye maa dama dama de kofɔ sanubɔlaw ka fara o kan fanga ka lasigiden minnu bɛ yen ani tɔnbolomaw olu bɛ yen ni maaw yɛrɛ bɛ yen minnu bɛ a bɔ ka taa a se feereyɔrɔ la i bɛ se ka dɔɔnin ɲɛfɔ an ɲɛna nin yɔrɔ in na wa minnu yɛrɛ ye sannikɛlaw olu ka ko bɛ cogo di alihamudulilayi ani bɔtaw gɛlɛya bɛ sanniyɔrɔ in de la mun gɛlɛya bɛ yen ee an ka damasen sanu a ma kɛ maliyɛnw ta ye n tɛna segin dara ka kuma kan dɛ sanubɔ usine ma kɛ maliyɛnw ta ye nka dama fana ma kɛ maliyɛnw ta ye dama ma k'a ta ye parce que damasen mun y'o b'an bolo mun bɛ damasen sanu san ka bɔ n'a ye u tɛ sanu déclarer damasen sanu bɛ san u b'a dogo ka bɔ n'a ye o fana bɛ se ka kɛ ayiwa o bɛ se ka kɛ o bɛ ka kɛ fana o de y'anw se ko an bɛ an ka secteur organiser pour que an ka sanu a bɛ bɔ kɔlɔlɔ la cogo min na bɔda wɛrɛw fɛ min tɛ bɔda ɲuman ye o ka se ka dabila o dun tɛ se ka dabila fɔ faamaw an bɛɛ k'an jɔ an jɔyɔrɔ la ɛɛ baara min daminalen filɛ nin ye n'o ye comptoir ko ye a bɛ an sanusannaw a bɛ an ka baara taga cogo ɲa parce que la san damadɔ tɛmɛnen filɛ nin ye sanu min bɔra mali kɔnɔ n'a ma déclaré o de ka ca ka tɛmɛ min déclaré la kan bon an ye baara in daminɛ a bɛ san saba bɔ bi an bɛ yɔrɔnin min na sisan an bɛ san saba ma kɛ la tɔn kura nin don mais tɔn min bɛ c'est à dire a ye fɛn min na bɔ jamana kɔnɔ anw yɛrɛ de b'a dɔn fɛn min bɛ yen parce que a bɛ n'a fɔ mali sanu kun dogolen kun don damasen sanu kun dogolen de kun don maintenant an ye wulikajɔ kɛ ka caya pour que sanuko in bɛ se ka sen sɔrɔ cogo min na alihamudulilayi an ye conférence de presse k'a la ka fɛn caman k'a la modibo keyita a ye fiche bɔ ka d'a ma mɔgɔ da min ye papier ta bi ko min ye sanusanna ye o mɔgɔ de ka ca o bɛ dɔ don jamana kɔnɔ wa o bɛ dɔ de bɔ a la ne hakili a bɛ dɔ de fara jamana kan bɔn mɛntenan n'an b'o sira kan n'u ye fɛn wɛrɛw damina a kana kɛ kuma fɔli ye ten n'o ye kɔntɔri ye kɔntɔri b'an dɛmɛ an ka baara la kosɛbɛ mɔgɔ minnu ni sanu bɛ bɔ ka na kɔntɔri la an minnu ye mɔgɔ koladɔnnenw ye n'an t'a fɛ ka bɔ dajugu fɛ anw fana bɛ sanu de san kɔlɛkitɛriw bolo kɔntɔri bolo ka bɔ n'a ye kɔfɛ donc i b'a déclarer ka bɔ n'a ye donc mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu t'a fɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔ olu de t'a fɛ u tulo ka don nin kuma in kɔnɔ comptoir ko la comptoir ko kuma kɔnɔ
dɔwɛrɛ tɛ dɛ k'a fɔ ko fɛn wɛrɛ de bɛ u bɛ se ka fɛn wɛrɛ de fɔ k'a bila a ɲɛ ma dɔwɛrɛ foyi tɛ gɛlɛya min b'u kan dɔrɔn sanu min bɛna bɔ comptoir la o de hakɛ bɛ dɔn e mɔgɔ mana taa sanni kɛ comptoir la i ka trace bɛ to yen o a tɛ k'a fɔ k'i b'i dogo ka taa sanni kɛ comptoir la dɛ n'i ye sanni kɛ i ye kilo hakɛ min san kɔntɔri la a bɛ sɛbɛn k'a fɔ karisa masina ye nin sanu in san kɔntɔri la bi a bɔra n'a ye o bɛ sɛbɛn yen o tɛna bɔ yen san ni san yɛlɛmana ankɛtiw bɛ kɛ nin sanu nin e y'a san kɔntɔri la i taara n'a ye min donc a kɛra cogo o cogo ni eh, o baaraw sigira sen kan o bɛ ɲɛ dɔn donc ni ala y'an dɛmɛ nin baara in kɔnɔna kɔntɔriko kɔnɔna vraiment an bɛ ɲɛ sɔrɔ a ma sinon sanu min bɛ bɔ mali kɔnɔ bi c'est-à-dire k'a fɔ ko an t'a bénéficier a ka bon hakili ma quoi
ni abdulayi pona tun bɛ yan a tun bɛ sɔn ka caman fɔ an ɲɛna nin ko in kan nka komi a tɛ yan nɔ an bɛ taa hadi sidibe fan fɛ ko eh, damadingɛ tɛ anw ta ye o bɛ bonya maa hakili ma dɛ a ka fɔ k'a fɔ ko eh, mini t'an ta ye ka da kan o ye mansinmafɛn ye an yɛrɛ dama bɛ daba ta ka min sen o fana t'an ta ye o bɛ bonya mɔgɔ hakili ma dɛ ee eh, sogoba n'i ye n ɲininka o kɔrɔfɔ la o diyara n ye o ka da mun kan anw ta tɛ ɛɛ bolola sanu san kɔnɔ a jate ma tɛmɛ tɔn naani kan fɔlɔ ko tɔn naani de bɛ sɔrɔ
san kɔnɔ san kɔnɔ an ka damadenw ka ca o ma dɛ wala bɔn an y'o de dɔn o tɛ se ka justifier cogo si la f'anw ka anw yɛrɛ ni di ka baara kɛ baara min bɛ a dɔn ko nin de tiɲɛ nin ye nkalon ye an wulila an yaalala an sera damandaw la an selen damandaw la an ye ɲininkali kɛ u ka hakilina gɛlɛyaba minnu b'u kan gɛlɛyaba minnu b'u kan u y'u ka gɛlɛyaw fɔ u gɛlɛyaw fɔlen minkɛ sanu bɛ bɔ a bɛ san bolo bɛɛ kan e bɛ i ta san anw bɛ sanu san an ka dugu kɔnɔ anw ye min san an t'a bɛɛ ye mɛ dunanw bɛ min san est ce que a bɛɛ ye dunanw fana dunanw fana bɛ nin sanni in kɛ wa dunan min b'anw ka jamana kan yan o maliyɛn tɛ yan o o maliyɛn tɛ yan ka da mun kan anw mana eh, garamu kelen ta wali kɔntwariw la n'i m'a déclaré a i komi i ye sonyali de kɛ jamana wɛrɛw la jama anw kɛrɛfɛ dugu nin bɛ ten mɛ pagayi someli yɔrɔ jɔn yan ta kɛlen komi tigi t'a la tigi fana t'a la dɛ ba tigi t'a la ka da mun kan ba fɛn fɛn n'e y'a kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye mɔgɔ minnu b'a nafa dɔn olu de bɛn'a ta ka taa n'a ye anw tɛ se ka don burkina an tɛ se ka don cote d'ivoire an tɛ se ka don laginɛ an tɛ se ka don senegal mɛ o bɛɛ de b'an fɛ ɔ ni yɛrɛ ni eh, kun bɛ bɔ bɔ jɔn fan fɛ fanga jumɛn jɔn de nɔ ye nin ka d'a kan aw fana ka chambre b'aw tɔgɔ la dɛ
ayiwa i ko ni pona tun yera yan bi o de tun ka d'an ye kosɛbɛ ba a fɔra n kɔ cɛ ka ca n'an bɛɛ sigilen kɛnɛ kelen kan an b'a gɛn ka jɔ ɲɔgɔn na o e sigi y'a fɔ ni pona tun bɛ yan bi nin san hakɛ nin kɔnɔ a t'a dɔn ko nin defɛti bɛ mali kun wa a t'a dɔn ko nin defɛti bɛ sanu baarakɛlaw kan wa mɛ n ko kule de y'a to sisan dɔ kɛra sababu ye k'a to fo faso yɛrɛ fana y'i ɲɛ jɔ a ka dugukolo la k'i ɲɛ jɔ a ka jamana la ɛ kanku musa kɔfɛ nin sanuko mankan min bɔlen ɲinan ne ma d'a la ko mankan wɛrɛ bɔlen ka tɛmɛ kanku musa bɔlen kelen an bɛ sanu ko fɔ ɛ magan e b'a dɔn k'a sanu bɔra yan wa mɛ sanu bɔra yɛlɛmalen bi ka tɛmɛ kanku musa ninnu ta kan mɛ munna sanu tɛ ye
ayiwa i b'a sɔrɔ o na kɛ baara kɛcogo kuraw ye eh, dawuda dunbiya ka barika d'u la sɔɔni sɔɔni n bɛna fɔ n k'a ka kuma kun don n bolo hmm. bari i ye min fɔ tiɲɛ tiɲɛ na a ka ɲɛɲini o de ka ɲi depuis la wagati jan aw bɛ nin de baara la k'a fɔ minnu yɛrɛ ye damanbɔlaw ye u ka daman ka k'u ta ye chambre des mines bɛ yen tiɲɛ don mais n'a ma organiser jɔnni bɛ organiser minnu bɛ ka dama bɔ. o bɛ tɛmɛ eh, chambre de mine kan wa k'a fɔ ko a ma organiser o yɔrɔ bɛ se ka tɛmɛ chambre. non a bɛ se ka tɛmɛ o kan cogo min na. Mhm. parce que ne y'o de fɔ n ko fanga wɛrɛ mana na don a kɔnɔ min tɛ a kɛbagaw yɛrɛ ye o de bɛ na ni baara tiɲɛni ye. Mhm. donc an ka yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko sanubɔyɔrɔbaw don a bɛ frontière daw de la an ka autorité finitigi dɔw tun bɛ mɔgɔ wɛrɛw to olu ka na an ka dama bɔ ka taa n'a ye ko parce que ko samiya sera ou bien ko yɔrɔ ye forêt kɔnɔna ye anw y'o kɛlɛ kɛ k'o gɛn ka jɔ olu la k'a f'u ye o t'o kɛcogo ye n'aw taara aw bɛ ka dama bɔ yɔrɔ minnu bara tɔnbolomaw de b'u bara dugutigiw b'u bara sigida mɔgɔw de don donc u kan ka don u ka hɛrɛ kɔnɔ pour que min bi sɔrɔ a ka se k'u yɛrɛ nafa n'a ko k'a b'o bali aw de ye tiɲɛlikɛla ye an ye mɔgɔw lafaamuya u yɛrɛ ka hakɛw de kɔnɔna la sisan ni dama bi bɔ dugu ta ye nin dugudenw ta ye nin dunan minnu bɛ na olu fana ka hakɛ kan ka kɛ nin de ye parce que dunan min bɛ na n'i y'ale ja a bɛɛ la ko dunan don a bɛ don suɲɛli de kɔnɔ mhm. n'a donna suɲɛli kɔnɔ sɔnjugu minnu bɛ dugu kɔnɔ o don tɔgɔ la a n'olu bɛ jɛ baara ma donc u bɛ sanu suɲɛ k'a labɔ an ye nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka nin bɛɛ kɛ mais n'anw mana dɔrɔn ko k'anw ye tiɲɛlikɛla ye k'a sɔrɔ anw bɛ ka jamanakɔnɔdenw de lakalan u yɛrɛ ka hakɛ kɔnɔna la pour que u yɛrɛ ka se ka don hɛrɛ kɔnɔ a sɔrɔ ɲuman ye mun ye u ye kɛlɛ fɔlɔ min kɛ ko ka couloir sigi anw couloir ko tɛ se ka k'a a solution ye mais comptoir de bɛ se k'a solutionner comptoir minnu fana don maire ka comptoir tɛ commandant ka comptoir tɛ fɔ opérateur économique n'o ye économie n'a ɲɔgɔnna olu de ka comptoir bi sigi comptoir mana sigi o tuma olu de bɛ sanu san a bɔbagaw bolo n'olu y'a san a bɔbagaw bolo olu tuma olu de bɛ taa ko k'a dɔn nin sanu qualité nin qualité ye nin o tuma sɔrɔ min bɛ don a la a bɛɛ bɛ déclarer en ce moment mais ni min ma déclarer bɛ se k'o dɔn cogo di i ɲɛ b'a di fagaliba minnu filɛ an ka yɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛw la hali kunu ko u taara mɔgɔw faga eh, damandaw la n y'a mɛn ko laginɛ yanfan laginɛ frontière daw la mais hali o yɛrɛ o kɛra yɔrɔ min yɛrɛ la dugu minnu bɛ yen nɔ u ka fɛn magasa ɲininka la ale ye baara min kɛ yen a ye lɔgɔliso jɔ a ka yɔrɔ la ka tila k'ale de b'u ka lɔgɔlimɔgɔ eh, fɛn lɔgɔli karamɔgɔw sara ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ a bara mais a y'a kɛ cogo di a ye tɔnbolomaw labɛn ka orpailleurs labɛn donc an y'o système min fana boloda an bɛ k'o de boloda fan bɛɛ fɛ aw yɛrɛ k'aw labɛn fɔlɔ sani mɔgɔ wɛrɛ k'aw labɛn n dɛmɛ o k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ se k'i yɛrɛ dɛmɛ dawuda a fɔ eh, karamɔgɔ dunbiya i ka babu kɔnɔna na a tun fɔra k'a fɔ ko sanu min bɛ bɔ mali kɔnɔ k'a tɛ tɛmɛ bololabaarakɛlaw kunna k'a tɛ tɛmɛ quatre tonnes kan mhm. wa e yɛrɛ bolo ni nin ko in labɛnna ka ɲɛ sanu tonne joli bɛ se ka sɔrɔ bololabaarakɛlaw fɛ alhamdulilayi
ni ala y'a kɛ ni nin sera ka sigi sen kan eh, damasen sanu tɔni naani ko kuma kɔni tɛ eh, min bɛ fɔ ko san kɔnɔ tɔni naani eh, a dɔgɔyalen an ka tɔni tɔni bi wɔɔrɔ tɔni bi wolonwula sɔrɔ o y'a dɔgɔyalen tɔni naani na n b'a fɔ san kɔnɔ tɔni naani wa mais an bɛ se ka tɔni bi wolonwula sɔrɔ san kɔnɔ damasen sanu n'a organisera ka ɲɛ bon vraiment ne kɔni ka jate la i y'a ye hali u bɛ to ka taa fɔ anw ka damasennaw ma ko ka dama datugu donc kuma min don c'est à dire a kuma n'i y'a k'i b'a détailler i bɛ fɛn min sɔrɔ yen dɔrɔn o ye damasen sanu tɛ tɛ ye quoi n'a bɛ ye ka taa déclarer ka faso ta d'a ma donc gɛlɛya tɛ sɔrɔ a la o e ye mɔgɔ min b'a fɔ ko ka taa datugu faso yɛrɛ b'a fɔ ko nin min ka nin bɛ ka kuma min fɔ k'a bɛ ka manamanakan de ko dama tɛ se ka datugu mɔgɔ dun bɛ aw ta nin faamuya cogo di aw ko k'a fɔ ko faso ta ka d'a ma aw ta k'a sɔrɔ gɛlɛya b'o da la o bɛ se ka kɛ cogo di voilà alihamudulilayi anw ta ni faso ta an bɛɛ kelen de ye o ɔ mun bɛ gɛlɛya wɛrɛ ye mun gɛlɛya gɛlɛya min b'a la mhm. o ye mun b'a dogo ka bɔ n'a ye gɛlɛya de bɛ yen mun bɛ dama sanu sonya ka bɔ n'a ye o gɛlɛya sanu bɛ se ka sonya ka bɔ k'a sɔrɔ faso ka lasigidenw t'a kalama faso ka lasigidenw a bɛ se ka kɛ lasigiden jugu dɔw b'a kalama dɔw t'a kalama faso lasigiden bɛɛ tɛ mɔgɔ jugu ye dɛ dɔw b'a kalama dɔw t'a kalama bon anw ka laɲini ye min ye k'a fɔ mɔgɔw ye bɛɛ k'i jija i ka yɔrɔ kan sanuko bɔra dogo la a kɛra kɛnɛkanko ye n'a kɛra kɛnɛkanko ye e mɔgɔ min b'a fɛ k'a dogo an tɛna sɔn dogoli ma dɛ déjà a yera ka ban donc a ka kɛ faso ta ye n'a kɛra faso ta ye an ta bɛ sɔrɔ o kɔnɔ an ta ye ka taxe sara de ka faso ye ka sanu bɔ donc n'o kɛra an bɛɛ b'an ta sɔrɔ mais n'a fɔra k'a fɔ anw fɛ mali kɔnɔ yan bi cours mondial sanu bɛ san prix min na cours mon ɛɛ prix min na cours mondial la an b'o sanfɛ o bɛ se ka kɛ cogo di ɛɛ sogoba e bɛ taa sanu feere yɔrɔ min na e bɛ sanni kɛ bamakɔ yan o cours mondial sanfɛ bon an bɛ fɛ ka fɛɛrɛ de kɛ o la o ka se ka dabila o dabila tɛ kɛ foyi ye fo ka sariya sigi n'o ye comptoir ko in de ye comptoir ko in de bɛ se k'o dabila e mɔgɔ mɔgɔ ye sanu san comptoir la i bɛna déclarer impôt la tant que i ka trace bɛ comptoir la i tɛ se ka bɔ n'a ye ka taa n'a ye yɔrɔ si donc ne kɔni b'a fɛ ka min fɔ o yɔrɔ la n'an sera ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka o baara kɛ donc baara in bɛ ɲa sinon solution wɛrɛ foyi t'a la i y'a ye wari kolon caman bɛ tunu sanuko la sanuko dɔrɔn de don sinon a tɛ se ka tunu wari bɛɛ tunu cogo di wari dɔ b'e bolo soit wari dɔ bɛ karisa bolo a bɛ na ka n'a d'e ma a b'i ka sanu frais bɛɛ d'i ma sanu tɔnɔ ko kuma tɛ e ka sira tɛ sanu tɔnɔ la o e mago bɛ min na dɔrɔn wari min dir'i ma i ka se k'o labɔ kɔfɛ o de kɛ e ka taa bila banki la ka na n'a ye banki mɔgɔw de b'i garanti n bɛna yɔrɔnin détaillé dɔɔni quoi mɔgɔ si tɛ sanu san ka bɔ n'a ye mali kɔ kan n'i ka i ka dix millions comptant tɛ banki la n'i ye miliyɔn tan in bila banki la garanti la donc a yamaruyalen don i ka bɔ ni sanu ye mun na ni e bɔra ni sanu ye mun na o sanu tɛ na banki fɛ bon ne bɛ jigin banki mɔgɔw fana na nin yɔrɔ la eh, dɔw bɛ se ka bɔ ni sanu ye ka sɔrɔ a ma bɔ banki fɛ wa voilà cogo di n'a ye déclaration kɛ sisan k'a fɔ n ye eh, dix kilo a nana ka na déclaration kɛ impôt la k'a fɔ n ye dix kilo déclaré mhm. a bɛna bɔ ni dix kilo nin ye fɛn wɛrɛw b'a kɛrɛfɛ min ka a bɛ se ka kɛ a yɛrɛ min yɛrɛ b'a bolo yɛrɛ a ka ca ni kilo kɛmɛ fila yɛrɛ ye mais a ye dix kilo min déclaré a bɛ tila ka t'o feere o wariw fana tɛ na banki fɛ e banki mɔgɔw aw fana tɛ ɲininkali k'o kan est ce que i y'a faamuya donc vraiment eh, o yɔrɔw b'an degun kosɛbɛ ni solution sɔrɔla o la e mɔgɔ min n'i ye déclaration min kɛ i ka bɔ n'o sanu ye a wari ka na banki fɛ donc sanu baara bɛ nɔgɔya quoi sanu baara kɛlen don ka commerce yɛrɛ tiɲɛ mali kɔnɔ yan bi parce que i mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bolo i ye bolo kelen de ye i tɛ se ka baara kɛ bolo kelen tɛ dɔwɛrɛ ye e bɛ sanu de san k'i ka takisi sara ka bɔ n'a ye e tɛ fɛn sɔrɔ mais mɔgɔ min bɛ wari wɛrɛw wari wariw minɛ wari sugu dɔnbaliw minɛ ka o don sanu na ka tila n'a bɛ bɔ a t'a déclaré a b'a dogo ka bɔ n'a ye donc olu de ye baarakɛlaw ye. i bɛ se ka dogo cogo di ka bɔ ni o ye. han a bɛ o bɛ o bɛ bɔ cogo di. bon ee n'i sera sugu kɔnɔ i ka ɲininkali kɛ. n'i ye ɲininkali kɛ sanu sanni kɛcogo la i b'a dɔn k'a fɔ i tɛna se ka taa sanu san prix la ka tila ka taa feere o prix duguma o tɛ se ka kɛ o donc a sonyali yɔrɔ de ye an b'a dɔn ni o de ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ sanni kɛ sanni kɛ cours mondial sanfɛ e ye nson de ye sonyali yɛrɛ kɛlen de c'est à dire a kɛlen bɛ fɛn an ka jamana in kɔnɔ bi mɔgɔ yɛrɛ tɛ jɔrɔ a la yɛrɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ b'a la olu t'a dɔn ka hali ko sonyali yɛrɛ don mais ni mɔgɔ bɛɛ ye selikɛlaw de ye e bɛ se ka mun faamuya o la e yɛrɛ ni ala cɛ e bɛ misirijɔ la fan bɛɛ fɛ mais n'a fɔra k'a fɔ ko sonyali e t'a dɔn ko sonyali yɛrɛ ye kojugu ye i bɛ ka balo i bɛ ka balo haramu fana na i bɛ k'i ka denbaya bɛɛ balo haramu na. ayiwa o ah? faamuyana adi sidibe. Mhm. ee aw kɔni b'a fɛ aw ka eh, secteur in a ka se ka lasaniya o ye tiɲɛ ye. walayi. ɔ nka nin ko in kɛlen est ce que o sera chambre de commerce ou bien a sera aw ka minisiriso ma wa. ee i ka o ɲininkali diyara n ye. an sera minisiriso ma bɔn an sera chambre de commerce la chambre de mine chambre de mine mhm. an ye lɛtiri ci a ma a m'an jaabi lɛtiri wɛrɛ labɛnni mhm. o bɛna taga tuguni n'a sera k'an jaabi o ka d'an ye an bɛna fɛn fɛn ye cogo min na an bɛ taa fɛn fɔ a yɛrɛ fana ye ba a bɛ se ka kɛ i bɛ ko dɔ kɔnɔ i t'a dɔn fɛn dɔ bɛ mɔgɔ bolo dɔ de b'a ɲɛ yira i la kɔntɛ e t'a ɲɛ dɔn ɔ n'an ye ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye o la an ka kan ka taa sira min kan n'a fana y'o dɔn an bɛ jɛ ka taa sira kelen fɛ ba diɲɛ baara kɔnɔ mɔgɔ kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ i kelen tɛ se k'a bɛɛ fɔ n'i kelen y'a bɛɛ kɛ i kelen k'a bɛɛ fɔ i kelen b'a bɛɛ tiɲɛ i kelen b'a bɛɛ a bɛ ɲagami bɔn an b'a fɛ de jamana nin mɔgɔ si tɛ bɔ kɔfɛ mankan min b'an da la bi a bɛ jɔn da la a fɔra de ko malidenw an fana k'a lajɛ an fakɔrɔninw n'an bakɔrɔninw taara ka dugukolo min to an bolo nafa min b'o kɔnɔ an kan'o kɛ diɲɛmɔgɔ bololasɔnfɛn ye quoi an ka maɲumako kun mais den minnu bɛ na an kɔfɛ est ce que olu bɛna nka est ce que euh, aw ka minisiriso olu y'aw ja aw ka lɛtiri jaabi eh, minisiri hmm. minisiriso lɛtiri jaabi olu ye mun fɔ minisiriso fana ko fɛn fɛn nin baara organiseli ye olu fana bolo b'a kɔrɔ u b'a baara kan k'a kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ la y'a mɛn bi kɔni an ma fɔti sɔrɔ o la bawo yɛrɛ fɛnɛ anw bɔra damanda damanda la o fɛnɛ bɔlo bɛɛ la an bɛɛ bɛnni kuma kelen min kan mhm. an ka secteur organisé minisiri fɛnɛ ka fɔkan o ye o ye ale ka fɔta ye eh, dawuda dunbiya ka kɛ ni aw ka ɲinini aw ye ɲinini min kɛ nin hukumu kɔnɔna na est ce que aw sera k'a jateminɛ mali bɛ nafolo kasabi kasabi hakɛ min cɛnni pɛridi nin ko in na wa eh, eh, karamɔgɔ ye o ɲɛf'i ɲɛna o i b'a ta kurumɔ kuru de kan sanu tɔni tan ye jeli o bɛ wari bɛ bɛn jeli ma sanu tɔni mugan wari bɛ bɛn jeli ma ni mɔgɔ min taara sanu an kana taa bi wolonfila la n k'a kɛ bi duuru yɛrɛ ye tɔni bi duuru wari kan ka bɛn jeli ma mali b'o de pɛridi san o san pɛridicogo caman b'a la n'ale ka hali sira in tɛ o parce que camanba bɛ yen minnu bɛ ka daman bɔ ka gouvernement ko k'ale t'o kalama mɛriw b'a fɔ k'u t'a kalama komandanw b'a fɔ k'u t'a kalama o daman camanba de bɛ yen mais aw yɛrɛ de kumana ni dugudenw yɛrɛ aw yɛrɛ ka don a sɔrɔ kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di ni daman bɛ mɔgɔ o mɔgɔ ka yɔrɔ la dugutigi ni tɔnbolobaw b'a labɛn a bɛ bɔ da o da fɛ dugu ta hakɛ ka ye a kɔnɔ ni dugu ta hakɛ bi a kɔnɔ o bɛ taa comptoir de la obligatoirement donc hakɛ min bi bɔ o kuma o bɛ dɔn o sira fɛ mais hali o bɛɛ la tuguni an ni dɔw kumala la olu ko ko eh, laginɛkaw ko an ma ko n'i y'a ye olu bɛ sanu suɲɛ ka bɔ bari u bɛ k'olu sen bɔ sanu baara la k'olu ye dunanw ye anw ye jate min f'u ɲɛna ni aw bɛ min sɔrɔ u fana ka hakɛ ka d'u ma mais an fana bɛna fɛɛrɛ kɛ k'a dilan an fana bɛ se ka dugu fana ka sɔrɔ dɔ kɔnɔ cogo min na anw de tun y'o baaraw bɛɛ boloda donc farafinna tɔw minnu bɛ se ka don an ka baara kɔnɔ an bɛ 15 pourcent labila olu ye 40 pourcent bɛ to maliyɛnw ye a bɛ ka minnu ka fadugu la minnu ka yɔrɔ la 5 pourcent bɛ di olu ma donc a tɔ 40 pourcent o bɛ labila fɛ multinationales ninnu ye anw bɛ ka baara dilan ninnu kɔnɔnaw de la donc sanu tɔni bi duuru wari jateminɛ mali bɛ min perdu san o san o ye min kan ka dɔn mais min bɛ suɲɛ ka bɔ e ka jateminɛ anw taara eh, eh, eh, fadugu ta in lajɛ san wolonfila sanu bɛ ka bɔ mɔgɔ a tarasi tɛ douane na a tarasi tɛ DNGM na a tarasi tɛ mali fan si kɔnɔ mais san wolonfila u bɛ ba kɔnɔ yen u bɛ ka sanu bɔ a bɛ ka bɔ ba yɛrɛ kɔnɔ laginɛkaw ni burukinabew bɛ k'an ka kungo kɔnɔ yiri bɛɛ tigɛ k'a bɛɛ kɛ samasenw ye alors que ni ale ye min fɔ n'a labɛnna hali an bɛ se ka moyen sɔrɔ o bɛɛ la k'a bɛɛ samasen oui n'u ye dingɛ sen ka se hakɛ dɔ la mhm. n'u sigara k'a fɔ ko sumaya b'a la bɔgɔ kana firi u bɛ yiri panparanw don a kɔrɔ ka sɔrɔ ka dɔ wɛrɛ don a kɔrɔ o b'a k'a charpente ye k'a sɔrɔ n'a organisera a ɲɛ yɛrɛ ma taa masɔgɔkaw ɲininka a la u yɛrɛ bɛ se ka nɛgɛ dɔw dilan min bɛ se ka coron ka jigin donc ni yɔrɔ min bɛ yen ni nafa bɛ sɔrɔ o kɔnɔ u b'a olu b'a o nɛgɛw lu ye o bɛɛ bɛ se ka kɛ sɔrɔda ye donc u b'a kɛ samasenw ye donc daman ka firiliba ninnu bɛɛ bɛ nɔgɔya o ko kɔnɔnaw la mais a tɛ ɲa labɛn de kɔ fɔlɔ an tun bɛ baara kɛ dabaninkurun na bi tracteur tɛ ka baara kɛ fan bɛɛ mais an bɛ taa ɲɔgɔn nɔfɛ dɔɔni dɔɔni de mais ni dugukolo min kan ka sɛnɛ tracteur fɛ n'o bɔra gosira dugukolotigi la tracteur tigiya tɛna kɛ fu yɔrɔ kuma ye nin dɔrɔn pe de ye dugukolotigiw de kan ka kɛ dugukolo dilanbagaw ye chambre des mines kan ka kɛ yen de parce que o chambre consulaire de pour que ka se ka mɔgɔw labɛn mɔgɔw ka jamanadenw yɛrɛ ka don sɔrɔ kɔnɔ kuma tɛ ko jamana ka sɔrɔ ka k'a la dɛ mais jamanadenw de ka don sɔrɔ kɔnɔ jamanaden fɔlɔ jɔn bɛ don sɔrɔ kɔnɔ a bɛ ka bɔ e min fadugu la e ni dugu o dugu bɛ danbɔ o fana bɛɛ kan ka don a kɔnɔ ka bɔ masɔgɔ ka na misɛni u ka dɔgɔtɔrɔ banabagatɔw bɛ na katakatani de kɔnɔ mais bi u yɛrɛ ye dɔgɔtɔrɔso dɔ jɔ bara hali n'a sɔrɔ mɛri ko ko olu t'o reconnu k'a sɔrɔ mɛri min dun ye a kuma fɔ yɛrɛ dɔgɔtɔrɔso jɔra ka sɔrɔ ale tɛ mɛriya la mais a ka kan k'u dɛmɛ parce que ale tɛ don a sɔrɔ kɔnɔ donc a bɛ kɛlɛ wuli mɔgɔw la o dama dama de bɛ k'an ka jamana sigi kɔfɛ o donc sanu baden de bɛ ka bɔ nin cogo la drague ko jateminɛ ne b'o fɔ parce que ne bɛ conseil économique social la mhm. anw bɛ recueil de kɛ recueil la ale ye fɛn fɛn fɔ nin anw ye nin bɛɛ sɛbɛn a kɔnɔ parce que an bɛ taa ɲininkali kɛ degun min bɛ adamadenw kan u sigida la hakilila min b'u la n'u bɛ se ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ an b'o ɲininkali k'u la an b'a kɛ gafe ye ka na n'a ye masakɛ o masakɛ n'i y'a ta ou bien ministère so fɛn fɛn n'i y'a ta dans ton domaine ka baara kɛ n'a ye normalement e ka ministère man ka dɛsɛ k'i ka baara latilen mais n'e bɛ sɔnjuguya kɔnɔ i tɛna taa baara kɛ n'a ye i b'a to yen de i b'a datugu ka bila yen sinon recueil ɲɔgɔn si tɛ a nin fɛn fɛn fɔra nin nin bɛɛ b'a kɔnɔ karamɔgɔ nin kɔrɔ b'a jira k'a fɔ gɛlɛya bɛ aw kan dɔɔni aw ka yɔrɔ in na nka eh, sanu sanna damasenna ka fara aw bɛɛ bɛ se ka bila kulu kelen kɔnɔna na ka d'a kan bɛɛ ye baarakɛɲɔgɔnmaw ye eh, ka fara sanu feere ni sanu labɔli kan mhm. gɛlɛyaw jumɛnw fana bɛ sɔrɔ sisan nin waati na damanda la alhamdulilayi eh, ne b'a fɛ ka min f'i ɲɛna hali bi sanuko in kan gɛlɛya min bɛ yen n'o ye sanu bɔli ye eh, ne b'a fɛ ka min fɔ dɔrɔn min kɛra an ka diɲɛw ma an tɛn'o sɔrɔ tuguni mhm. sanu mun bɔra ka ban o tɛ sɔrɔ tuguni dɛ labɛn kura mun bɛ yen sisan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛna se o yɔrɔ ma an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mhm. ka labɛn kɛ labɛn min ye n'o ye comptoir ko mun fɔlen filɛ nin ye sinon ne ye fɛn fɛn fɔ sisan a fɔ olu bɛɛ kɛra ka tɛmɛ o ye kuma ko fɛn mun kɛra n bɛ k'o de ɲɛfɔ quoi donc an bɛ dakun min na sisan n'o ye c'est à dire gɛlɛya mun kɛra ne y'o de ɲɛfɔ sisan gɛlɛya wɛrɛ mun bɛ yen n'o bɛ ka na n'a fɛn min kuma fɔlen filɛ nin ye ten a kana kɛ kuma fɔli ye quoi bɛɛ k'i jɔ jɔyɔrɔ la ni bɛɛ y'i jɔ jɔyɔrɔ la a bɛ kɛ o déjà a dɔnna k'a fɔ ko damasen sanu bɛ nafa ɲɛ jamana ye bɛɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ nin kilo hakɛ nin toni hakɛ kan ka sɔrɔ damanda la donc ni bɛɛ y'i fara ɲɔgɔn kan faamaw bɛ ka min fɔ UCROM bɛ ka min fɔ donc an ka fɔtaw ye kelen ye an ka kɛtaw fana ka kɛ kelen ye n'o kɛra kelen ye dɔrɔn donc an bɛ s'a la mais tant an ma kɛ kelen ye kuma fɔtaw kɛra kelen ye mais kɛtaw ma kɛ kelen baara tɛ ɲɛ dɛ n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna gɛlɛya min b'an kan pour que o ka se ka bɔ an kan fo comptoir ka sigi bɛɛ ka sanni kɛ comptoir la sanu foyi tɛ bɔ kɛrɛfɛ ni mɔgɔ mɔgɔ ye sanni kɛ comptoir la donc n'i nana i bɛ déclaration kɛ impôt la i bɛ bɔ n'i ka sanu ye donc ne b'a fɛ ka min fara Dumbuya ka kɔrɔfɔ kan o de ye nin ye. Adi Sidibe yala aw bɛ ka labɛn jumɛn de kɛ nin waati in na yasa halisa nin ko in ka se ka ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ cɛnni kɔni kɛra ka tɛmɛ an dun tɛna to o kɔnɔ ka o dénoncer kuma bɛɛ. Kosɛbɛ. Voilà fɛɛrɛ kuraw ye mun ni mun de ye. Fɛɛrɛ kura min bɛ yen sisan an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an faso kanu fɔlɔ fɔlɔ fɔlɔ faso kanu de bɛ na ni fara ɲɔgɔn kan ye ka mankan bɔ jamana kɔnɔ pewu an ka citoyennetéya an k'o fara ɲɔgɔn kan o farali ɲɔgɔn kan o tɛ sɔrɔ fo dɔw k'i yɛrɛ sɔgɔ i yɛrɛ sɛgɛn an minnu filɛ nin ye bi ni san saba nin kɔnɔ an ne bɛ ka fɛn bɔ ka damanko organiser o sanni feere bɛ se ka kɛ cogo min na nɔgɔya ka na mais dɔw fɛ anw ye ka tiɲɛli de kɛ o ba faut que mɔgɔ ka k'i faso de kanu n'i faso kanu n'i y'a ye i faso b'a i b'a fɔ i faso kɔnɔ ko mun de bɛ yen o y'a sɔrɔ i fana dɔ de kɛ faso ye faso tɛ mansakɛ ko ye faso tɛ dibite ko ye faso tɛ fɛn ko ye fasoden ɲuman ɲuman mɔgɔ i faso faso kanu yɛrɛ ye hɔrɔnya ni danbe dɔ de ye k'an k'an faso kanu n'an y'an faso kanu an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ damanda la min tiɲɛna an k'o to yen ba n'i ko bi k'i b'o nɔbɔ ɛ e nɔ dɔ ta ne nɔ dɔ ta e, e, e, e hakili la ko ne e t'a fɛ k'e ta ko fɔ o ne t'e ta ko fɔ yɔrɔ in na e tɛ ne ta ko fɔ yɔrɔ in na mhm, mhm. an bɛ mun de kɛ sa e yɛrɛ tɛ fana tɛ fɛ i ta ka ko fɔ voilà mhm. n b'a fɛ sisan an ka mun kɛ an ka baara ɲuman kɛ bɛɛ b'i ka nafa sɔrɔ baara min kɔnɔ o baara o tɛ ne ko ye o tɛ dumiya ko ye o tɛ sogoba ko ye o tɛ karamɔgɔ ko ye o ye jɔn de ko ye jamanaden minnu sɛgɛnlen bɛ wula kɔnɔ ba an ka organisation bi a bɛ ɲini ka bɔ ni sira ye an b'a fɛ bɛɛ ka don nin da kelen fɛ dugutigiw k'u ta sɔrɔ tɔnbɔlɔmaw k'i ta sɔrɔ meri k'a ta sɔrɔ a ma fɔ ko k'a cɛ k'a di mɔgɔ kelen ma dɛ mhm. ba mun nɔ mali nafolo ko datugu bi k'a tunu an tɛ se ka doni la faama kun an tɛ se ka doni la faantan kun n'i ye sɛgɛsɛgɛli lawuli an bɛɛ kɔ bi aa est ce que dɔ tɛna dɔɔnin na y'an bɛɛ nɔ na an bɛ taa dumiya sɛgɛsɛgɛli ka wuli pewu n jɛyalen bɛ ni fɛn bɛɛ a ma jɛya dɔɔnin bɛ yen sɛgɛlen b'a yɛrɛ la a ko ko conseil o conseil économique social et culturel la dɔɔnin tɛ y'aw nɔ na ne m'a fɔ conseil économique dɛ ne ko anw de nɔ ne de nɔ la ayiwa a tɛ ne nɔ la dɛ ayiwa ne bɛ na kɔni n b'o bɛ n da fa yɔrɔ bɛɛ n'i ka mɛ conseil min fɛnɛ ma e kelen mana jɛ ayiwa min bɛ o kɔnɔ muso ma ayiwa e kelen mana jɛ dumiya mɔgɔ nɔgɔlen ka ca dawuda dumiya ee nin ko in
est ce que nin kɔlɔlɔ bɛ ka se sanu bɛ bɔ dugu minnu na wa ka d'a kan sanu bɛ bɔ dugu minnu na sanu kan ka nafa dɔ fana ɲɛ dugulamɔgɔ dugulamɔgɔ fana ye ahan kuma ɲana kojugu kojugu a kɔlɔlɔ bɛ se olu ma ka dama tɛmɛ kojugu cogo di bari minnu kan ka sanu feere comptoir la ale ye min fɔ dugu ta kan ka sɔrɔ a kɔnɔ mais ni sanu ma feere comptoir la a pɛrɛdila dugu ma o parce que a dogora k'a labɔ dugu pɛrɛdila la est ce que kuma faamu fadugu dugutigi waa tan de dira a ma hmm? waa tan de dira a ma sanu kilo wolonfila don o don waa tan de dira ale ma san kɔnɔ dugu ye mun sɔrɔ jeunesse waa tan de dir'u ma musotɔn waa tan de dir'u ma kɔna i kɔrɔ yan fan yanfolila kɔna jeli le dir'u ma dɛrɛmɛ a ma d'u ma u ma foyi sɔrɔ foyi nka u ka dugukolo bɛ ka sen u tɛ ka sanu bɔ ko permis d'exploration de b'u bolo mais u bɛ ka sanu bɔ don o don investissement de plus de 10 millions sigira danga na ka ban ee o bɛ se ka sigi ka sɔrɔ sanu tɛ yen k'e bɛ taa ɲini a lajɛ ni sanu bɛ yen e ye miliyɔn tan don baara i sigiyɔrɔ la e t'a kalama ni sanu bɛ yen e b'o kalama ni diɲɛ bɛɛ ye bon an ka baara bɛɛ bɛ nin cogo la mais n'anw ye labɛn kɛ minnu kɔnɔna la n y'o de f'i ɲɛna sisan labɛn ɲuman ye mun ye kunnafoni ka kɛ a kɛcogo ɲuman na tɔnbolomaw ka baara de y'o ye en réalité ni damandingɛ hakɛ de bɛ nin dugu in na tɔnbolomaw de b'a da dɔn tɔnbolomaw de kan b'a surveiller k'a dɔn aw de bɔra ni sanu ye koyɔrɔ la nin hakɛ de sɔrɔla est ce que kuma faamu mais n'a buguri bɔ sonyɛna a bɛ sonyɛ cogo di gɛlɛya min b'o kɔnɔ n y'o de fɔ o ye n'a y'a sɔrɔ faamaw b'a permettre mɔgɔ wɛrɛ ka n'a bɔ min t'an ka jamanadenw ye o de bɛ na ni gɛlɛya caman ye o donc n'o kɛra dugubagaw se k'o sécuriser o n'o na o n'o buguri bɛɛ bɛ taa fan wɛrɛ fɛ e bɛ se ka mun dɔn o la donc kɔrɔ dugu bɛ pɛridi de sinon e ka taa fɔ jijan dugutigi ko ko hali olu ka wulu bɛ barika da jogo ni maaya mɔgɔw ye parce que an y'o organiser ka bila a bolokoli kɔnɔ sanu min bɛ bɔ dugu bɛ min sɔrɔ dugutigi y'a ka du bɛɛ ci k'a bɛɛ kɛ fɛ a tɛ taa ale tɛ taa don damandingɛ kɔnɔ donc fɛn min de don n'an farala ɲɔgɔn kan malidenw yɛrɛ bɛ don hɛrɛ kɔnɔ a la n'an bɛ don hɛrɛ kɔnɔ sira min fɛ o ye kunnafoni ɲuman kɛcogo ɲuman fana ye kunnafoni ye mun ye sanu bɛ bɔ dingɛda min na olu ka kunnafoni jɛlen di dugutigi ma minnu bɛ k'a kɔlɔsi a kana taa bɔ yɔrɔ wɛrɛ fɛ n'o ye duwannakaw ninnu ni ozeforo ni zandarmu ye u fana ka kunnafoni ɲuman di k'a fɔ a an ye nin sanu bɔra ka taa yan fɛ mais min bɛ ka bɔ n'a ye n'ale n'a bɛnna la min b'a kun ko k'o bɔgɔ tila u ni ɲɔgɔn cɛ faso tun bɛ pɛridi ale kelenpe de b'a fɔ k'ale kɛra fɛn ye nin bɛɛ bɛ ba eh, fɛ an ka sanuko gɛlɛya kɔnɔna la fɛn minnu de don ale ye min fɔ n'a fɔra k'an bɛɛ ka kɛ an yɛrɛ ye faso kɔnɔ mais minnu fana kan ka o lakana kɔlɔsi f'olu fana ka don hɛrɛ dɔ de kɔnɔ an kana ɲinɛ o de kɔ gɛlɛya b'o de la o ni dɔ ye sara ta a permettre k'a ka du balo a balo cogo la mais n'a ye kumunen sɔrɔ a b'o ko k'o jɛ o fara nɔgɔ b'o la dɛ ne m'a fɔ k'a y'a bila kun dɛ a b'a ko k'a fara nɔgɔ kɔni b'a la zandarmu fana b'o cogo la a bɛ taa min e ni fara nɔgɔ bɔra la ɛ mais n'a kora ka jɛ bɛɛ t'i ka i nɛ i nɛn da yɔrɔ sɔrɔ wa n ko kuma o de ye ou bien n filila kuma rɔ a fulakɛni ayiwa kuma bɛ nin de kɔnɔ c'est à dire minnu kan ka sɔrɔ lakana olu fana ka don sɔrɔ dɔ kɔnɔ est ce que kuma faamu n'olu ma don sɔrɔ kɔnɔ sɔrɔ tɛ se ka lakana minnu kan ka sanu lakana a kana dilapider a kana yɛrɛkɛ ka taa fan wɛrɛ fɛ fo hakɛ dɔ fɛnɛ ka yira olu fɛnɛ la aw fɛnɛ ka hakɛ bɛ taa nin kɔnɔna la aw minnu bɛ daba a ko la bi donc ni min bɔra a sanu bɛ na banque kɔnɔ eh, eh, eh, comptoir la comptoir mɔgɔw b'a san ale min fɔ u tɛ taa n'a yɔrɔ wɛrɛ o n'u y'a san n'a après le raffinage a bɛ taa banque de fɛ n'a taara feere fɛnɛ u ka wari bɛ segin o banque kelen de fɛ a bɛna kɛ ka jamana taxes ni impôts bɛ bɔ a la. o bɛɛ bɛ bɔ a la o bɛɛ bɛ bɔ a la nka n'a dogora ka bɔ o si tɛ n'a dogora ka bɔ o bɛɛ bɛ perdre.
ayiwa o ye o ye tiɲɛniba ye an ma ɛɛ aw kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ ko aw bɛ ɛɛ chambre des mines ɲɛmaa ɲini n'o ye Pona aw ma se ka a ye olu dun bɛ aw ka ko in ɲɛnabɔ kosɛbɛ ka fara fɛn kan ka da kan o de b'a to da aw daw bɛ se ka kɛ kelen ye ni ɛɛ comptoir ko in ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ kosɛbɛ. o kɔfɛ aw bɛ fɛ ka mun de kɛ yaasa aw ka se ka ɲɔgɔn faamuya alhamdulilah eh, o kuma fɔra ka ban o komi eh, Samuru tɛ yan donc kuma ka gɛlɛ a kɔ- a kɔfɛ n'anw sigilen bɛ k'an ɲɛwolo ɲɔgɔn na yan donc an bɛɛ bɛ ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye ɔ an kɔni ye baara mun daminɛ sisan n bɛ se ka dɔw f'o la yɛrɛ n'o ye eh, minisiri y'a yira k'a fɔ an ka taa comptoir sigi Sajola Alamutala an ye garasi kɛ yen déjà forage sennaw yɛrɛ bɛ yen bi u bɛ ka forage sen donc eh, o man di mɔgɔ minnu ye o tɛ mɔgɔ wɛrɛw ye dɛ o ye mɔgɔ minnu t'a fɛ an k'an ka sanu sɔrɔ mɔgɔ minnu tɛ dugu ka hɛrɛ fɛ u bɛ ka denmisɛnninw wagati dɔ la yɛrɛ pour que k'an ka baara in yɛrɛ bila la retard la k'a sababu kɛ u ye ni u ko k'u bɛ taa baara kɛ u b'a essayer ka denmisɛnninw bila ka fɛn dɔw f'u ma quoi mais maintenant sisan alihamudulilayi u ye ɲɔgɔn faamuya u y'a dɔn k'a fɔ mɔgɔ minnu bɛ ka mɔgɔ minnu t'a fɛ comptoir ka sigi olu fɛ yan olu de t'u ka hɛrɛ fɛ sinon comptoir sigira a ɲɛfɔra cogo min na olu de ka hɛrɛ b'a la sisan kɔni bi yɛrɛ u bɛ ka u bɛ ka forage sen bi voilà donc an kɔni ka laɲini ye hali bi ten kuma in fɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye c'est à dire an bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko jamana ye an bɛɛ de ta ye n'a ɲana an b'a kɔnɔ n'a tiɲɛna an b'a kɔnɔ donc i ka laɲini ka kɛ dilanni dɔrɔn de ye o la quoi lasago ye bonya b'a la adi eh, sidibe ye aw kɔni ye min fɔ ni a taara ɲɛ a tɔnɔba bɛ dugu kan ka d'a kan dugu nafolo de don dugu b'a ta sɔrɔ aw y'a laɲini ka eh, faamuyani di dugula duguladenw ma nin ko in na wa kosɛbɛ
an ye masɔgɔ kɛ an ye masɔgɔ kɛ ayiwa ka kɛɲɛba kɛ ani yɔrɔ wɛrɛ cɛmanba n da tɛ a bɛɛ fɔ an sera nin bɛɛ la yasa ko in ka nɔgɔya ko nin ka nɔgɔya dugutigiw ka dugutigiw mhm. i kana fɛn wɛrɛ dɔn kɛ an ka na ka dugu kɔrɔ wɔgɔbɛ e sigilen kɔrɔ k'a fɛn bɛɛ sama ka bɔ a kɔnɔ sani tɛ produit koyi sani tɛ produit dɛ dugukolo dugukolo mana yɔrɔ tiɲɛ ka ban o tɛ ɲa o o ɲatɔ tɛ koyi mais n'anw jɛra nin baara la bɛɛ jɛra ka tiɲɛ bɛɛ bɛ jɛ ka dila fana yɔrɔ min sanu mana bɔ an bɛ segin a ma ka yɔrɔ datugu ka yirituru kɛ k'a kɔnɔ baara ka kɛ a ka dɔn k'anw faso de faso tɛ kanin na dabara la sa faso bɛ kanin kɛwale de la faso tɛ ko ne kelen nɔ soba jɔ ka n da kɔnɔ o tɛ faso jɔ ye don o don n bɛ sɛ dun o tɛ fasojɔ ye n bɛ misi faga juma juma o tɛ fasojɔ ye fasojɔ f'i ka dɔn de ko ne bɛ ka kini dun bi ko dɔ kɔngɔtɔ bɛ si bi faso den k'an k'an ɲɛ jɔ an mɔkɛ minnu tɛmɛna olu ma taa ekɔli la u ma taa yɔrɔ si an bɛɛ bɛ k'an an waso bi an mɔkɛw la hɛn olu ma bɔ sorbonne na u ma bɔ foyi la u bɔra hɔrɔnya danbe ekɔli de la o fana t'anw ka sorbonne ye wa o y'anw ka sorbonne ye ayiwa aw minnu bɔra nin bɛɛ dan si an ka bi babu la waati y'an an ta an tɛgɛ ma an ka babu an ka babu tun bɛ min kan o ye sanu eh, baaracogo ye an ka jamana kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ a bololata kɛ n'an b'a fɔ ko orpailleur an ka maa welelenw tun ye dawuda dunbuya ye ale bɛ jogo ni maaya la karamɔgɔ dunbuya ale bɛ union des comptoirs et raffineries d'or du mali ale b'o la ka fara o kan adi sidibe ale fana bɛ o la wele tun bilalen don eh, wele tun bilalen don abdulayi pona ma eh, abdulayi pona n'ale ye chambre des mines président ye ale ma se ka kɛnɛ sɔrɔ nka an ni ucrom mɔgɔ ni eh, jogo ni maaya de ye babu in kɛ an b'a fɔ ɲɛna a k'an bɛn waati wɛrɛ